igbo bụ igbo ndị ọma anyị awụchiela ọzọ n'ụbọchị tata na odenjinji media iwetara gị oge ajụjụ ọnụ marakwa na onye na-anụ olu ya n'ụbọchị tata bụ maazị ọgadagidi asị m nke onye chiri nya zere n'ụbọchị tata anyị na maazị molo kalụ nwa abịrịba ka anyị na-achọ ka anyị jụtụ obele ajụjụ ọnụ maazị molo e eh? anyị na-asị gị nnọọ rinne ọ ga-adịrị gị mma nwanne m nwoke maazị molo o kwere m ghọta na ị na ị bụ nwa abịrịba o nwere ife m chọ ka m jụtụ gị kedu mmekọrịta ụmụ abịrịba na ndị igbo ọzọ na Stuttgart anyị nọ n'ime kedu ka mmekọrịta ụmụ abịrịba na ndị igbo ndị ọzọ si wee dị na Stuttgart a?
ajụjụ eh, ihe kwuru mmekọrịta ụmụ Igbo na ndị abịrịba nọ n'obodo a ha nọgasị otu dị iche iche Igbo niile nọ ha na-anọkwa na egwuregwu ha nọkwa na egwuregwu ọbụla dị iche iche ndị Igbo na-emegasị n'obodo a ndị be anyị unu anụgo eh, n'ọnụ maazị Molo Kalụ ọ na-ekwu na otu niile ndị igbo na-ehibe na ụmụ abịrịba nọsị ya anyị wee na-asị na ụmụ abịrịba niile ọ ga-adị unu mma o anyị na nwanne unu nwoke bụ maazị molo kalụ nọ n'ụbọchị tata maazị molo kalụ kedu o nwere ọkwa nnọchiteanya ị nọrọ ụmụ abịrịba n'obodo a o nwere ọkwa i ji na na ụmụnne ụmụ abịrịba na obodo a o nwere ọkwa i ji
ọkwa m ji ugbu a bụ anọchite anya ụmụ abịrịba niile nọ n'obodo a ma ọ bụrụ na a na-esi obodo a na-aga obodo ọzọ otu mmemme abịrịba si adị mụnwa na-akwado ha ka ọ bụ na mmemme Igbo na-aga n'ihu nke ọma o ndị be anyị unu anụgo ọ sị na ọ nya na-anọchite anya ụmụ abịrịba niile ma ọ bụrụ na o nwee ebe a chọọ iziga mmadụ ka a ga nọchie ụmụ abịrịba na maazị molo kalụ na-aga anọchite anya ụmụ abịrịba maazị molo kalụ kedu ife i nwere ịgwa ọra mmadụ n'ụbọchị tata ndị na-abụ e mee ha anọrọ n'ime ụlọ o nwee oku a kpọ maka ụmụ igbo ha sị na ala na fa achọrọ ka fa na ndị igbo nwee mmekọrịta o nwe ndụmọdụ i nwere ịgwa ndị dị etu a ndụmọdụ m ga-enye ndị dị otu a bụ ka ha na-apụta na-eso ụmụ igbo na-egwuri egwu bọsọ mmemme igbo amaka ihe a na-eme n'igbo ọ na-atọ anyị ma a na-ahụ ụmụ igbo ka ha na-apụta na-esokwa ndị ọzọ na-egwuri egwu igbo mma mma. ụmụnne m unu afụgo ọ sị ọ bụrụ na ị so na ndị a ndị na-ezo n'ụnọ ma ọ bụ na ụmụ igbo kpọọ oku dị iche iche ọ na-asị unu pụtanụ ka anyị mee ka asụsụ Igbo bụrụ ihe nke ga-adị ire ụmụnne m anyị na-ewetara unu oge ajụjụ ọnụ a n'isi njedebe marakwa na onye anyị na ya nọ n'ụbọchị tata bụ maazị molokalụ maazị molokalụ ọ ga-adịrị gị mma ụkwụ i ji wee bịa ka ị ga-eji wee na marakwa na ebe ị nọ n'ụbọchị tata bụ na odenjinji media ndị be anyị ka emesịa